tabwerani guys tabwerani tikambirane zinthu ziwiri zitatu Mm. tikambirane zinthu ziwiri zitatu

bwera bwera samangokhalira mabodza yayi zikomo kwambiri ndakuona elizabeth yankho chizola zikomo kwambiri kuti mwafika ndetu ndakuona ndakuona ndakuona eyetu tapangani share live here tipange zinthu ziwiri zitatu eh, kuti enanso amenenso sanamvenso amverepo ati amverenso pomwepanso ati kodi iwe sudziwa zodalitsa yah ukamadalitsa anthu vuto lake ndaonera kuti anthu samabwera pa page pako kunena kuti chifukwa cha akukonda zimene iweyo u- u- umachita ayi anthu amabwera pa page jackie uh, jackie ameneyo jackie nola nolo ndi amene akufunsa chimene chimachitika anthu amabwera pa page pako samabwera kuti akukonda zimene iweyo umachita amabwera pa page pako kuti iweyo udziwadalitsa ndi chili ngati chikondi chogula ndithu ugula chikondi ndi anthu iweyo uzidzipusitsa kunena kuti anthu amakupanga follow komano anthu aja samapanga follow zimene iweyo umachita amapanga follow uh, makamaka ndalama zakozo eyetu uh, salade taka i see you i see you zikomo kwambiri eyetu guys so zimene zimachitika ndi zimenezozo so apapa ndikufuna kuti ngati mungapange share pangani share ngati simupanga share fair enough sizokakamiza iyayi gaza ngozi i see you uh, makamaka ganga

uh, what i know about this issue okay issue yakhala ikuzungulira chanchanchani enafe nkhani zinazi tinazidziwa kalekale komano sitinakabwera pano kutani kuzifotokoza mpaka na uh, timadikira kaye kuti ayike kaye maliro okay timadikira kaye kuti ayike kaye maliro then tibwere tidzafotokoza yes So, what do I know? funso likumabwera limenelo what do i know eh lini lini i see you uh, mupangeso share lini uh, mukhoza kupanga share kaya ndikuti ehe koshare kofunika kushare pangani share ndithu ehe mbwe tafika lini lini le dzina lopanda surname limenelo ehe Eetu guys, so what do I know? What do I know? What do I know? Zimene anthu mungafunse kuti kodi ukudziwapo chani? Okay. Pali zinthu zingapo zimene zakhala zikukambidwa kumbuyo konseku zikuveka kunali kaya zimasamani zi- zikalata kaya kunali ma divorce letters kaya kunali uh, ndalama kaya kunali cha- kunali zambiri zimene zinachitika inuyo mukudziwa kuti uh, pa zaka zingapo zimene anthu akhala limodzi uh, pa zaka ngati imene awa zimaveka kuti zaka zitatu uh, kwanyowaniko ndipo pamakhala zambiri Felix uh, Sahan I see you pamachitika zambirimbiri zina zimatuluka nthawi yake ngati imeneyi zina zinatuluka kalekale zina zituluka kutsogoloku komano ineyo ndabwera pano kuti a tikambeko basi bengali i see you i see you i see you okay guys so mosakuchedwerani mosachedwetsanso mosachulutsa gagadiwa guys ndiyambepo tsopano uh, inuyo mukudziwa kuti makamaka malemu esau kanyenda ameneyu ndithu anali legend kapena ndi legend wamwalira ali legendibe amene anasewera mpira kwa nthawi yayitali uh, dziko lije la malawi komanso kwambiri koposaposa maiko aku africa komanso maiko azungu konseku iyeyu ndithu anakaponda uh, chifukwa chosewera mpira nde anakwatira iyeyo atakwatira ndithu anakwatira uh, mzimayi eh, wochita bwino ndithu ehe eh, mukudziwa inuyo bwino lomwe uh, zikhwaya zaku uh, zaku- za- zakumpoto ku- ku- zi- zikhwaya zakumpoto eh, achina Chibwana ndani ndani kumeneko nde anakwatira ndithu mkazi kubanja kumenekoko zinthu zimayenda bwinobwino ndithu um, mmene anapanga ndi ana iwowa anadalitsika ndi ana ndithu anaberekerana ana chanchanchani komano Tikamakhala tili ana timakhala tikupanga focus pa chinthu china chake, komano tikamakula timafuna kuti ah, tionenso kuti moyo wathu ukusunthanso. Ndiye iwowa ndithu anapezeka kuti mu pa makanene kuti mwina mu chaka chija cha chama chama 20

I think live isokonezeka to I need to do something else nde ngati mungandimvere chisoni ndikhoza kupanga pause live iyi ndipitilizebe chifukwa ndikufunika ndipange zina zakenso ndili kuvepi nde andi- andipatsa ntchito yoti ndichite yes okay anthu amapangabe relocate akapanga relocate ino mukudziwa ndithu mmene zinthu zimakhalira nde iwowa anapanga relocate kuchoka ku malawi kuja anabwera ku uk uh, mu chaka cha uh, 20 I think in 2019, it's 2019, something like that, because they, they have been here about seven years or so. Okay, anakhala kunoko ndithu makhala limodzi bwinobwino chanichanichani atakhalabe limodzi anapezeka kuti apanga ndithu uh, makhalidwe opanga apply makhalidwe kuti iwowa azikhala ndithu ngati banja ehe komanso azikhalanso kunkunonso ngati zika zakunoko anapanga apply ngati family kupanga apply ndithu mapepala kuti azikhala kunoko bwinobwino ndeno akukhala ndithu akukhala pa zifukwa zina ndi zina anapezeka kuti wina amakagwira ntchito kwina wina akagwira ntchito kwina ah, okumana nawo sizimadziwika kuti ukukumana ndi ndani kuntchitoko ukucheza ndi ndani ndeno napezeka kuti zinthu zina zina ndithu sizikuyenda mmene iwowo amatani amafunira ndiye zaka zitatu zapitazo iwowa ndithu anaganiza zopanga separate aliyense azipanga zake zake okay atapanga separate sizikutanthauza kunena kuti apanga divorce kuti final divorce ayi koma apanga separate aliyense azipanga zake akapanga separate anthu akhoza kumakhala nyumba imodzi komano aliyense kumapanga zake okay koma osamagona bedi limodzi wina kumagona pa balaza wina kumagona kaya ndi pa mpando wina agona kuchipinda that's separation komano kunoko chifukwa choti azimayi amakhala ndi mphamvu ana amakhala ndi mphamvu akamenya separation mamuna amapangidwa forced kutuluka m'nyumba so separation ya iwowa mamuna anapangidwa forced kutuluka m'nyumba atatuluka m'nyumba ndimene anakapezanso nayenso pokhalanso anapeza mkazi amene ali amakhala naye panopa ndi- kunena za zaka zitatu zapitazo okay amakhala naye panopa amene ali mg2 ngati mg2 chifukwa kuti anthu anali asanasaine machani mapepala pompo mapepala awo onena kuti uh, basi kuti mukuziwa inuyo za mapepala mmene zimakhalira a divorce okay so pachifukwa icho anapezeka kuti chani anapezeka kuti uyu ndimene amakumana ndi mzimayi amene uh, munamuona uja kapena mmamuona uja kapena mukumudziwa uja eh, amatchedwa kuti uh, tina okay clementina amatchedwa limenelo ameneyo ndi mkazi wake amene wachiwiri atachoka kumene kuja atasiyana maganizo ndi makamaka ndi akazi ake oyamba okay in another way sinduziwa kuti kodi anathamangitsidwa mnyumba kapena anangoganiza zotulukamo sinduziwa komano kunoko mkazi akangoti tulukani bambo nyumba muno ulibe mphamvu ina iliyonse otherwise adzakududuluza ndi apolisi ku malawi amatuluka ndi mkazi amanena kuti pitani kumudzi akakulangizeni kuno amatuluka ndi mamuna whatever the case okay so unless otherwise kuti mwina mkazi amapanga zosokonekera mwina za madrugs za machanichanichani ndimene amadzanena kuti ayi abambowa ndi amene ali nzeru za umunthu asunge anawa inuyo mayi tulukani other than that ndi ndi zinthu zovuta kwambiri okay so zikutanthauza chani zikutanthauza kuti aliyense pa awiriwa anapanga move on what do i mean wina anapeza chibwenzi mzimayi nayenso anapezanso chibwenzi anapanganso move on ndipo ananenanso ku- kwa ana u- ujeni akufuna azipanga nena kuti ayi ayi am- amunayo akhozotani akhozopitiriza kuyendera yake inenso ndapanga move on anapezanso chibwenzi tikunena pano ali ndi chibwenzi sikuti amakhala yekha ayi mkazi wake wayambayo nayenso mamuna anapanganso move on-nso ndimene anakumana ndi ndani ndi mzimayi amene amakhala nayeyo despite kuti anthuwa anapanga separate anthuwa amachezabe chifukwa choti panali ana amapitanso mamuna uja kukaona ana apo ndi apo kwathandizanso anawonso amathandizanso pakakhala zina zina akadwala anaja amapita despite kuti anthu anapanga separate mmene esau amadwala ali kuchipatala ma, a, mkazi wake woyamba amapitanso kumene kuja ukamuona kumasinthananso mashift mupitako nthawi yanji kunyamulanso zakudya zakenso kupita kuti kuti upita kuchipatala kuja kunyamula zakudya akadya mwina nanga despite kuti anapanga separate tikunena za separation pamenepo

okay yes guys so pepani ndithu kuti ndiri kuvepa as I said eh? uh, so yeah mwinaso tipause tipangenso pausenso mwina live ife penapakenso yeah so amapita ndithu kuchipatala anthu amachita kuyitanananso sisi sisi sisi sisi azikazi awiriwa mkazi woyamba ndi mkazi wachiwiri amayitanana sisi sisi sisi sisi sisi amuna aka- akujeni bambo a ana kuno sanagone bwino bwerani amapita chifukwa choti samayendetsa amatenga mwina uber chanichani taxi kupita kukaona bambo okay ah kuno zili bwinobwino ah khalani eh, okay mwakuti kumacheza ndithu bwinobwino chithunzi china chake ndachipanga post kumene akucheza akumenya ma jokes mamunayo pakati malemuwo amakhala pakati anthu enawo kumachezanso mbali mbalimu mpaka ndimmene amamwalira anthuwa anali ali limodzi komano nthawi yayikulu yayitali amapanga spend ndi mkazi wa nyuwaniyo that's a, that's a fact sizatsopano okay talekeza pati talekeza pati tandikumbutseni kuti talekeza pati ndikumbutseni kuti talekeza pati okay as far as i remember as far as i remember guys i think inali pa dwa- bwa- mwambo wa maliro kunena kuti amene amayenera ayendetse ndi mkazi wa, wa, wa, wachiwiri okay mkazi wachiwiri ndi amene anapatsidwa okay uh, kuyendetsa mwambo wa maliro ndiye pa zifukwa zina zake anthu amene anali mu komitiwo kaya ndi gride kaya ndi chani i don't know how I ca- ca- I can call it anthu amene ali mu komiti chifukwa choti mkaziyu sitingamubuleme kwambiri chifukwa choti iye anali namfedwa koma ano amayenera kuti anthu azimulangiza unless ngati iye samamva mwina malangizo zinthu zinayamba kuchitika zitangochitika basi uja anapezeka kuti ndalama a- wapele- wapatsidwa kuchokera ku bungwe limene ifeyo timati pamodzi timasonkha ndalama ndalama imene inali 10000 chifukwa chakuti amene anamwalira ndi memba atalandira ndalama zija basi anapezeka kuti wakatani uh, wakalipira kwa anthu amene amayendetsa ma- za maliro komanso amagula manda amatani zina zina za uh, mwini manda sindinene chifukwa choti mwina zakambidwabe ndi anthu ena Alice wakambako za mwini manda wakambako wa- wa- pa- pangapo zimenezo so anambopanga za manda zija mwina ana uh, not consulted kaya something like that mkazi wakale sakudziwa kuti zili patipo then kenaka ataona kuti manda agulidwa khofini lagulidwa zina n'zina zachitika zonsezo atapangapanga zinakwana about 7000 pounds manda khofini ndi zina n'zina madongosolo ena ndi ena ndiye kunatsala change ndithu about 2000 something pounds muzindimvetsetsatu ndikumandipanga folo ndiyeno kuja mkazi wachiwiri woyamba mg1 ataona kuti zinthu zinanzina sizilongosoka ndi pamene anthu enanso after consultation ndi zinanzina tisanafike kumene koko mmene zikuvekera zikuveka kuti programu ya maliro inatuluka ndi mkazi wa wa- wa- uyuyu wa mg2 amene amasamala Esau Kanyenda ngati mamuna wake ameneyu akuti programu yakeyo imanena zona kuti iyeyo akayankhulapo kaya anthu ena ndi ena akayankhulapo achibale komano ana panaibepo ana ayesa kuti akayankhule panaibepo akutitu panaibepo kumpanga including mkazi uj- wakale uja zina zina zinthu kazimezozo akuti programu imene inatulukayo pamenepo ndimanena ayi ndalekelera mkazi wakale uja woyamba uja mg1 iyayi ndalekelera plus malangizo ndi zina zotero anapezeka kuti amulangiza chanchanchani iyayi iwe mmene zililimu pita katani ukapange claim komanso dongosolo la maliro inu mukudziwa dongosolo la maliro fika wina amakhala ku Rotherham ndi kutalibe ndi ku manchester dongosolo la maliro Ndi mmene zimayendera poyambamo limayenda kuti Esau Kanyenda aikidwa kwa mkazi wa MG2 ndiye kuti i- it's a bit far from MG1 ndiye kuti ana kuti ab- adzaone kuti bambo awo agona pati amayenera adzachi- achitenso kuyendanso mmene akaona manda aba- aujeni aja okay komanso mwini manda kunoko chifukwa cha space ndi zina zotero ukagula manda umayenera manda aja mukhoza kuyikamo anthu atatu anthu atatu akhoza lowa manda mofukula mmene timaone timaonera esau uja akuyikidwa manda amene ajawo mukhoza lowaso anthu enaso awiriso pompaja kufukula ndi kuyika wina kudzafukulaso ndi kudzayikaso winaso Nga- akatero atseka ndiye kuti mugulaso manda enaso so ndi dongosolo mmene limakhalira ndi malangizo I think eh, MG1 amaona be kunena kuti aa if anything mandawa titati tabweretsa kuno ndiye kuti mwina mmodzi mwa anawa kaya ndine kumene ndikhoza kudzarani ukagona pamenepo zili amene angapite mofulumirayo sindu- situdziwa amene koma angapite mofulumira ndiye kuti akhoza kukagona mwina ndi bambo ake kapena awo akhoza kukapanga akhoza kupanga reunion ndi ndani ndi amuna awowo mtsogolomo ngati nawonso amwalira ndiye kuti akhoza kupezeka kuti ayika manda amodzi nde ndi malangizo ndi ena ndi mmene tsopano kumatuluka zimakalata akangati poyamba anapempha kunena kuti ataganiza zoti maliro aja tsopano tibweretse ku manchester kwa mkazi woyamba nde kukangati panali kanjonjube kunena kuti ayi ah, munaganiza munaganiza kapena tinakambirana kuti maliro ayikidwe kuno ndi zina zina ndipo process itayamba kale ndiye sizingatero iyayi ndiye aku manchester aja tsopano mkazi oyamba mg1 anayambo panga mm, ucheza ndi ana ndiye kunoko ana ali ndi mphamvu kuposa wina aliyense ndiye kunayambo lembedwa zimakalata mu dzina la ana osati mu dzina la mkazi woyamba uja yayi komano mu dzina la ana ana aja motsogozedwa of course ndi mayi awo definitely komanso ndi anthu enanso amene amatani amalangiza iya ife tufuna chani we have a say tufuna tikuuzeni kunena kuti bambo athu tufuna bambo athu akagone kwakuti kwakuti okay ndi aja anapanga benjonjo ndi pamene tsopano anthuwa anayamba kukhulanakhulana tsopano iya simungatitero simungatidekuti kukalembedwa zimakalata zopyeza ajanso amayankhanso iyayi izi zimakalata zanuzo zilibe ntchito mwakuti mwakuti ndiye amapezeka kuti kunali nkhondo ya zimakalata za zina zopita kwa mp zina zopita ku social service zina zopita ku madera osiyanasiyana mpaka na high commission ya malawi ku embassy zimakalata zinafika tithandizeni kupanga claim maliro athu hmm? tithandizeni kupanga claim maliro abwere kuti adzaikidwe ku ana akufuna kuti bambo awo akaikidwe ku manchester kenaka zitafika poti zafika povuta kwambiri ndimene aja anangokhala ngati anyanyalanso chabwino tengani Ndime- ndimene zililimu mupanga chilichonse nokha ife mwakuti mwakuti ah, mmene zilimu okay chabwino ndi programu imene inali yauku yopanga sideline uh, mg1 program ija inangotembenuka anangoti tatata kutembenuza ngati mmene lili pepa ngati umalemba uku kutembenukira kuseliko inapezeka kuti tsopano program ija yatembenuka ampanga sideline mg2 ndi mamemba ena ndi ena kumene koko anapanganso chani anapanganso sideline ndikupezeka kuti aja ana aja anachitanso ngatinso kuti anyanyala chifukwa chake timanena pobwerezabwereza kunena kuti chibwana chimalanda ndipo dzimbu limalanditsa dimba ukhoza kugona usadye chifukwa cha dzimbu dzimbu ndi kunyanyala ndekuti ana akhala ngati anyanyalanso mmene zilimu mwakuti mwakuti ndekuti anayamba programu yoyendetsa ndisanapitako seku Anthu amene amalangiza MG1 ndi mbali yawo, anthu amenewa analibe mzimu. Anthu amene amalangiza MG2 ndi anthu awo, anthu amenewanso analibenso mzimu, chifukwa munthu pamene anamwalira Esau paja anamwalira pa nthawi ndithu, inali mu November, 27 November if I'm not mistaken, 27 November. Anali ndi nthawi yoti anakatha kukhala pansi ndi kukambirana, a uku ndi uku, ndikukambirana kuti okay, panali kusiyana maganizo, inu munalakwitsa pakuti, komanso inunso mukulakwitsanso pakuti, tiyeni tipangeni dongosolo labwino labwino. Chifukwa ukamazimva mkatimo akuti maliro amafuna apite ku Malawi. Ndi maliro aja akufuna kupititsa ku Malawi, panali ma suggestion. iya imene zilimu anthu onse ali kuno eh, mwakuti mwakuti eh, mwakuti mwakuti zinthu ngati zimenezoso nde akuti mkazi woyamba mg1 ananena kuti ah, komano ngati tingapite ku malawi nde kuti mzangayo sakampanga recognize ku malawi ndi kaya zinakambidwa kaya koma mphekesera mzanga sakampanga recognize ifeyo ngakhale tinapanga separate Koma ndinamangitsa ukwati ndithu wa pa tchalitchi. Ndiye inu mukudziwa tchalitchi mmene imapangira muja simapanga recognize MG2. Ndiye mwina tipange konkuno malirowa. Komanso achibale ndi ena ndi ena onsewa ali kuti ali konkuno. Uja ndiye nda- anali ngati maganizobe abwinobe ukamamvera ngatidi zinali choncho. Ndiye basi mmene wa- aye tipangedi konkunodi mwakuti mwakuti. So Anthu aja anakhalako ngati kuti maliro apita tsopano ku MG1 ndi ana pamene paja chanchanchana ana anapezeka akutenga part akutere ndiyeno ndakuwuzani kale kuti 7000 pounds inali itagulidwa manda nzina nzina chancha zin- ah, zin- anthu amenewo amakhala kuti ndalamazo amagawako kupanga za manda ku, ku, ku coffin kaya ma logistics ena ndi ena a- a- okhudzana ndi maliro okhawo osati umpatsa munthu transport iyayi koma okhudzana ndi maliro kuti maliro tichoka ta- tipititsa uku mwakuti mwakuti ndiye kutatsala ndalama pamene paja ndiye mmene paja anapanga kuti atapanga handover okay chakuti chakuti ndiye akuti a M- M- M- mg1 ndi timu yake nde alangizi awo anapereka ok nde paja kunatsala 2000 chakuti chenji tipatseni chenji chija nde kukhala ngati chenji chija kunalinso njuju iyayi chenji chi mwakuti mwakuti then kenaka kunatuluka nkhani ya um, mafoni kunoko sichachilendo anthu amatenga foni pa contract amatenga foni pa ngongole nde wina asanene kuti ana ali ndi ngongole yes ana aja ana 6 mmene ndimakuuzirani muja kuti anthu atapanga separate Esau analibe ndi access ndi chani? Ndi ana aja amacheza nawobe ana aja amathandizabe ana aja. Komanso mkazi uja ndi ana aja panali ka relationibe kabwinobe chifukwa ana aja amapita ukacheza kwa MG2 bwinobwino ndithu popanda so vuto. MG2 ndi Esau anatengana ndikuwawola ana aja 6 ndikukawatengera mafoni pa ngongole. Atakawatengera mafoni pa ngongole aja, ngongole ija cha ma 2024 mukhangati anakhala ndithu chaka akulipira pang'ono-pang'ono koma mmene kha ngati Esau anayamba kudwala ngongole ija anayiyimitsa samalipira okay what am i trying to say mg1 ndi timu yake atayitanitsa kunena kuti nde paja kuli chenji tibweretsereni chenji chija mg2 anena kuti yayi kunoko kuli ngongole ya mafoni nde chenjichi tukapereka ku ngongole ya mafoni ija 2000 chakuti komanso ikucheperanso tiikaponso ndalama zathuso titani tipange pamenepo nde 2000 isibwera kumeneko koma malirowa tengani ndi zina nzina chabwino ndiye kaya kunali kuyankhulana kotani chanchanchani situziwa koma okay chabwino tiona kuti tipanga bwanji basi pamenepa chinakhala ngati kuti 2000 ija yapangana khanso ndi ngongole ya mafoni ija basitu maliro ambochitika kuja dongosolo ndi zina zina mukudziwa from 27 november kufika pa kufika pa 4 february ndi minyezi iwiri nkanthu pamepopo minyezi iwiri nkanthu inapita anthu aja osavana chinthu chimodzi anthu aja osagwirizana chinthu chimodzi kuti kodi apange bwanji ndiye basi pakatikati pa panali mapotopoto mmene ndanene amuja zimakalata zibaluwa zoopsezana zotere chanchanchani zinthu zimenezo zilipo nine zinandipezanso eh, nchifukwa cha ulemu umene ndinali nawo ndi esau mmene esau amakhalira moyo wake sindinakazipanga post koma ngati muzifuna pano ndikozipanga post kuti izi ndi zimene anthu amaopsezana okay akuti eya zamapatezo kaya akuti amapangitsa mapate sindikuzidziwa ine zimenezo nanga ine ndima- naliko ngati ine ndikonena zimene ndikupanga kaya amapanga mapate Sinduziwa kuti ndalama zake zinali zitizo, nthawi yake inali itiyo amapanga mapateyo, sinduziwa iwe tinali. Okay? So, maliro ali mnyumba. Maliro aja anapezeka kuti ah Okay, ah, kodi anamwalira liti? Tandikumbutseni. Akuti pa 2 December. Okay, chabwino. Ndimaona ngati pa 7 November. Pepani. Ah, akuti anamwalira pa 2 December. Pepani, pepani. Ah, nda ndaonjezera. Okay, kuyambira pa 2 December kufika pa 4 February. Ndi nthawi yayitali imeneyi, minyezi iwiri. Ana anthu anakatha kukambirana chinthu chimodzi. Pepani, nalakwitsa. So pano izi chifukwa chosiyana maganizo ndi zina nzina zinapangitsa kuti even uh, ija amati mbamu ija isachitike ndi dongosolo bwinobwino chifukwa kuti zimene zija nzoduliraponso zina nzina ndiye sizinachitike bwinobwino ndiye thupi la esau osati mojanu mzimu wake uziusa mu mtendere idaoneka ngati kuti zinthu zina zina sizinayende bwino ndithu pamene popo m'malo mwake ndimene zimaveka muja kuti ah maliro tikupita kumeneko komano maliro ake situona nkhope ndi zina zoto kusonyeza kuti zina zina dongosolo silinayende bwino poor organization okay so maliro tsiku la maliro lafika mbwee Tafika ku tchalitchi, tinawonapo ndithu, a, ku tchalitchi kuja, mwana wa Debora, Debora ndi mzake kwambiri wa Clementina, analipo ndithu, anagwira nawo kutsogoza bokosi lija, kugwira coffin, anatengako gawo ndithu, anagwira ntchito, anagwira ntchito ndithu. A, sindingakane kuti ngakhale kunali ngati kunena kuti sanapatsepo pa ujeni, komano mwanayo anamuganizirapo chifukwa chimenecho chimatengeranso eni akenso maliro kunena kuti kodi akagwirire akagwire bokosi akayende ndi bokosi ndi ndani zimatengera eni akenso maliro kuika pologalamu imeneyi ndi anayikaponso mwana wake wa debora ameneyo um, maya diamond ena amangoti maya diamond depo depsi maya diamond ndiye mwana wake analinso pamenepo kugwira nawo coffin so zimene zija zachitika mbwee tafika kumanda kumanda basi ija kuyika ujeni anyanya ndiye nde tathamangitsa pamene paja nde kuti tafika pachani tafika po poti tsopano poyika nkhata eh? anthu akunena kuti ineyo sindinganene kuti poor uh, poor management ya mg2 uh -uh. ndikanene kuti poor management ya mbali zonse ziwiri inali poor management ya mbali zonse ziwiri chifukwa chakuti mbali ya mg1 pozindikira kunena kuti munthuyu anamwalirira m'manja mwa mg2 mumayenerabe kumpatsabe kaulemube pena pakebe a mg2 so nawonso mmene amapanga pologalamu yawo yoyambirirayo pozindikira kuti munthuyu anali ndi mkazi amene anaberekerana naye ana amayeneranso kumpatsanso ulemuso so ndi mbali zonse ziwiri okay ndi mbali zonse ziwiri sikunena kuti ndi mbali imodzi wina aliyense kungoti it depends kuti iwe uli mbali yakuti koma ine ndabwera panopo ndikukamba ngati pakatikati i don't care kuti kaya muli mbali iti muli mbali iti ine ndikamba pakatikati tsopano kumanda tafika tsopano tafotsera ah, taundira Ta- pano mpoyika nkhata Pamene anthu ambiri anadziwa zoona kuti kunjaku kuli mpungwepungwe, nthawi yake ndi imeneyi. Za zimabaluwa zija anthu samatani, samadziwa kuti kuli zibaluwa zosowa poika zotere, zimene zija anthu samatani, samadziwa iyayi. Tsopano pano mpoika nkhata. ndi anayamba otchula pamene paja a- akunyumba kwa ye- on- mg1 abwere mg1 anapitadi komwekuja kukayika nkhata wakuti wakuti abwere bambo ayesawo abwere kudzayika utere chanchani mwaona yonapanga live ndithu mmaona pamene paja inafika pona kuti aliyense amene ali ndi maluwa maflowers abwere adzatani adzayike apa apa chifukwa tikumaliza tsopano ndekuti mg2 ali ndi nkhata imene nkhata yokhayo imene inali yolembedwa esau ya red ali ndi nkhata m'manja koma sanapangidwe recognize kuti akatani akaike nkhata okay ndekuti aliyense wayika pamene paja mkazi uja nkhata ali nayo m'manja basi kuti "Ah, koma nanga ndi chitopita ngati pa pa jeni pa, pa, pa, pa chisawawa pa ndidikirebe mwina kampata anthu achisawawawa akamalizoika ine ndipite nkatani nkaike ndiye anthu amangobwerabe bwerabe bwerabe bwerabe kenaka anapezabe mpata nakaika chani nkhata yake pakunena kuti anthufe tinapanga travel tili kunoko ku uk kunoko pa malamulo maliro aja anayendetsa ndi atchalichi yes koma kunoko munthu akakhala ndi bambo ana kapena mayi ana kukachitika maliro ama ukakhala kuti iwe unakwatiranso azungu amapanga recognize munthu uja kunena kuti tilinso ndi wakuti wakuti pano eh mwakuti wakuti wakuti wakuti adzaikenso nkhata amapanga zimenezozo ineyo pa maganizo anga ndimaona ngati kuti anakamutchula anakamtchulabe kuti ah, tina kaya clementina abwere adzaike nkhata osampatsa taito kunena kuti ndi mg2 kapena chanchani poganizira kuti munthuyu ndi amene wakhala akulera maliro ndi amene wakhala akulera munthuyu for some time mm? chifukwa ta anthu tinangouzidwatu kuti matenda e wadwala tsiku lakuti chanchanchan matenda akhozotheka kuti mwina analibe akalebe komano sitimauzidwa poopa zokambakamba zikhozotheka kuti matenda anali akalebe munthu amadandaulabe amatere chanchanchani sitingazidziwe posamutchula paja ine ndimona ndiona ngati ineyo panalakwika ndithu kupangira kuti tili kuno i know kuti uh, mwambo wa chalichi komano anakangomutchulabe kuti a wakuti wakuti abwere adzaike nkhata basi ayika nkhata yake ya ulemu koma anayika nkhata pamene paja po mokakamizika mopanda mosa- mosapangidwa recognize ngati mg2 kapena ngati munthu amene analera maliro ndipo analira ku basi ngati ine nava mawu ku maliro ku ndikuuzeni zoona ineyo ngati nava mawu a munthu anaveka po, po, po, po, po, po, pa gulu la anthu kuti maikoto eh, mwa- mwa- mmene maliro amalirira muja ndi ma- maliro na m- mawuwo nnamva kuchokera kwa iye mg2 atabangula ndithu u- aliyense anamva pamene paja po debora ndamene amamugwira okay so ndi zinthu zoona kuti sizinayende bwino kupangira organization zinthu zonse zinakakhala kuti anthuwa anali amagwira ntchito hand in hand anakapeza nthawi yonena kuti ase iweyo tikakufitha pakuti pakuti I- do, I know you don't mind kuti iweyo mwina usakapatsidwe title kuti mkazi wake wachiwiri komano akangonena kukutchula dzina zimenezo anakagwirizana i think sa- an- sanakakana anakavomera zimenezozo koma kunyanyala ndi zina zotero, zapangitsa kunena kuti anthu awawa asiyane maganizo kufika ponena kuti munthu uja wamwalira. Chifukwatu tinene zoona, zina zina kampu zinaliko. Ngati mamuna anafika ponena kuti ah, ah, next of kin akhale uyu, ndiye kuti anaonamonso kena kakeso mwa mkazi wa wa- wa MG2 uyo okay zina zina amaziika mmenemo mwaona tsopano pali nkhaniso yonena kuti anthu amene timanene apo za divorce chanchanchani divorce ndiyofunikira kwambiri ngati anthu mwalowana ayi no kunena kuti mmene mg2 amakhala ndi esawo chifukwa azikazi ndi amene amakonda zimenezi azikazi amakupusha ndithu up to the corner iweyo kumasowa kolowera azikazi amanena kunena kuti mmene zililimu tansiyenitu mkazi winayo tasainanitu mapepala divorce divorce divorce komano for some reasons sanasaineli ma, ma divorce makalata koma ukamava mbali ya mg2 amanena kuti kunali ma divorce chani papers ndiye ndikutengereni kumbuyo kunena kuti chifukwa chani pakuveka kuti panali ma divorce papers pamene ma divorce papers wo panalibepo i think malemu uh, sanafune kuti apangire divorce ma divorce papers kunoko chifukwa chonena kuti iwowa malemu anali atapanga apply asylum ndi mg1 ndi ana makhalidwe akunoko kupanga apply kunena kuti okay ife tifuna tizikhala kunoko inali ya if ukamadziwa zoti iwowa anabwera limodzi nde inali ngati anthu family ana 6 ndi makolo anapangira limodzi nde kusaina divorce documents ikuyenera ndi kuti home office idziwitsidwenso kuti "Ah, abambo aja sindinawonso limodzinso nawo apanga zawo inenso tu- ndi ana tupanga zathu ndi akuti Ukamaimva mkatimo nkhaniyo ndi akuti tsopano malemu ndi MG2 a amacheza ndi anthu ena ku Malawi. Ku Malawi kuja ati tipangireni za divorce cha cha chani mapepala mwakuti mwakuti. Ku Malawi kuja napezeka kuti kutumikana toya- mpaka na kumene kuja kunatuluka chani kunatuluka chi- chibaluwa kumene kujako cha divorce chimene amasunga ku, ku, ku, ku, kwa MG2-ku ndi mamunayo amakhala nacho chimenecho nde pamene panavuta zinthu akuti ndi ponena kuti mmene sopano malemu amafuna apange apply mapepala kachikena kaya kaya kaya zinayenda bwanji kaya ndiye MG2 chifukwa mg2 ali ndi mapepala ake sola ali ndi mapepala ake okhalira bwinobwino mmene amafuna apange zimenezi mapepala chanchanchan pamenepo ndi pamene tsopano akuti home office ndi pamene inadabwa kuti aa kumuimbira tsopano mg1 kodi zukhala bwanji kuno talandira zimapepala izi za divorce kuti munapanga divorce komano kunoko kesi yanu ikuoneka kuti anthu muli chani muli limodzi zikukhala bwanji pacha ah, ah, dzidzidzi ah, ah, kodi kuli chonchi komano kuli chonchi eh, chani chani chani ndiye ndimene mumamva kuti uku kunali mapepala a divorce koma kwinaku kunalibeko hmm? uku kuli mapepala uku kulibeko uku sakudziwa kanthu uku akudziwa kanthu mwaona nde pali zambiri zimene zinachitika zina kuti mwina tikambe panopa anthu mkaika ngati kuti yayi chanchani kuli mabilu kunali mabilu amaliro kumeneko zinthu zoti sizamasewera mabilu akuluakulu kuti zinenda bwanji mwina live ya mtsogolomo hmm? kuli zambiri zimene zinachitika kuli zambiri zimene zina- zinalakwika komano kunena zoona guys ngati muli pa banja mufuna kukhala pa banja ndi munthu make sure musanapange musanadzipereke khalani moti munthu mwamunayo ali free zenizeni chifukwa mkazi mg2 anadzipereka anabweretsa bambo ake makolo ake ayesawo amasunga makolo ake a esau anapanga zina ndi zina zoti mwina zikuluzikulu komano anthuwa kwinako kwa mg1 asanapange chani asanapange divorce ngakhale mg1 amali anali nayenso ndi chibwezi kapena ali ndi chibwezi komano divorcing documents was very important okay ndiyeno pa zifukwa zimenezo panopo tikunena pano anthu ambiri akunena kuti iya yakuchimuna munatenga mbali munali kwa mg2 m'malo mokhala kwa mg1 kapena m'malo mopanga balance up the situation guys ine ndikuwuzeni chimene chimachitika kwa mwana wa nzeru amakhala ku side imene ma, a, makolo ake akupeza chakudya okay chimene akuchimuna anakhalira mbali ya mg2 ndi yonena kuti bambo a esau akuleredwa ndi mg2 akukhala pakhomo pa mg2 anthu ena akunena kuti iyayi anapanga offer kuti a- apite azikakhala kwa mg1 akuti mg1 anapanga offer sindikudziwa how true is komano chimene tikudziwa ndichonena kuti aku- amwe- akuleredwa ndi mg2 amakhala kwa mg2 pano tikunena pano pali kwa kwa ndani kwa mg2 nde zinakakhala zovuta kunena kuti akuchimunawa achibale ndi ena otero azipezeka kuti azidana ndi mg2 pamene makolo a- makolo awo anthuwo akuleredwa ndi mg2 uyu zinali zinthu zovuta kwambiri panopa sitikudziwa kuti kodi ziyende bwanji chifukwa anthu munaonanso pamene paja sikuti mpha- mphamvuzo sikuti ali nazo zoti bwanji ali no pamaliro ndi pamaliro komano u- kwaona ah, sikuti ali ndi mphamvu zoti bwanji afunika chisamaliro ndithu afunika chisamaliro utachitika mtundu wina utakhala kuti munthu kuganiza bwino sungamapite mwina ku ntchito chifukwa sukudziwa kuti kodi nthawi imene afune chakudya ndeti ndi old age afunika ndithu chisamaliro ndeno sungachitirenso mwinaso kunena kuti ayi ine ndikhala mbali ya uku pamenewo komanso zikukhala ngatinso mg2 uyu chifukwa choti ndi wokhazikika ali ndi mapepala chanichani zikukhala ngati nayenso amafulasha ndithu timakobidito apo ndi apo pamene uku uh, ali ndi ana anga ali ndi ana 6 ndiye olo utakhala kuti iweyo uli mtima kobidi pa ana 6 guys ine ndiku, ndiku panopa ndi- ndikubangula ndi ana folo ndikubangula ndi ana folo wina akati abwere eh, no i don't wear this label wina abwere eh, my shoes is small now wina abwere school uniform wina abwere now i'm going to new class i need new uniform guys it's not that easy and it's even cheaper kulelera mwana ku, ku, ku, ku, ku malawi kuyelekeza ndi kulera mwana ku mangalande ukhoza kumuuza kuti pita kwa aunt ako pa holiday upite kwakuti so taphunzira chani mukapeza mamuna woti anali ndi mkazi wina make sure mapepa akhalepo chifukwa chakuti even panopo mkazi wa panopo wa, wa, wa uh, mg1 ndiye kuti apapa imfa ndimene yatani yampatsa divorce certificate otherwise nayenso anakakhala kuti ndi chibwenzi chakecho sanakakwatirana chifukwa chonena kuti sitinatani sitinathane ndi mamuna wanga komano imfa ndimene yapereka tsopano kuti now you can go ahead akhoza kudzalowa akhoza kumakhala mukhoza kumakhala mwamtendere koma zoti wina wake aoneke wabwino kapena wina oyipa ayi mamuna anapanga muvoni mkazinso anapanganso muvoni tikunena za mg1 mg1 anapanga muvoni mg2 ana, a, mkazi mamunanso anapanganso muvoni mmene amapita ukuku kwa mg1 anali atapanga muvoni atapanga chisankho chonena kuti ineyo ndi mmene zilili wanga ndiwotani ndiwomangamanga okay nde kwa ineyo langizo langa ndilonena kuti guys zinthuzi ma- divorce certificate ndiyofunikira kwambiri osangokhala basi mwakhala a bola tikugonana bola tikupanga zakuti we okay chanchachani ayi uyu anakakhala ndi marriage certificate i mean panakakhala divorce certificate anali ndi ufulu wonse wonena kuti ine mamunayu ndi wanga komano panakakhalabe kusiyanabe maganizobe ndi ana chifukwa chonena kuti uyu wa pali divorce certificate yes komano ana they have got last say ya thupi la bambo awo mwaona ana aja kungoti ife taganiza mwakuti ndimene ziyendere olo utakhala ndi divorce certificate ndiye situation was hard chimene anakapanga cha nzeru ndi kupanga cooperate kugwirizana guys tupanga chakuti inu mukugwirizana nacho kapena ayi osati iye ayi ine ndidzapanga zakuti ndidzapanga zakuti popeza ine ndi amene ndimatere ndimatere ayi komano posamutchula dzina kunena kuti adzaike nkhata posampanga recognize nthawi ya nkhata ija amulakwira kwambiri munthu anadwazika matenda matendawo aya amula tinene chilungamo guys tinene chilungamo olo mg1 akudziwa kunena kuti moyo wa bambo a ana anga popanda mg2 uyu sunakakhala chonchi akudziwa but the good thing as i said anthuwa ngakhale anapanga separate amachezabe they had good relationship hmm? they had good relationship kotero kuti anthu ena akuganiza kunena kuti mwinatu zinakakhala kuti anampatsabe moyo wowonjezera anthu ena kuti mwina anakabwererana koma anthu ena pakumvekanso mphekesera zambirimbiri zimene zikumveka zoti sitingapange speculate panopa kumene kuti akuti zakuti akuti zakuti ayi sitinganene pano achimwene anga blessings patuwe banda ndakuona Mm-mm. sindifuna ndipange speculate chinachake koma pali zambiri koma zina zimene ndinganene ndi zimenezo zokuti mwina anaka- anakatani eh guys i'm back i'm back i'm back sorry uh, yeah so ineyo ndimati kunoko mmene zinthu zimayenera kukhalira mukakhala ndi mamuna make sure ma akuonetseni mapepala a divorce and kunoko ku uk kunoko anthu ambiri amapanga fake do- amapanga ma documents abodza ndipo anthu ambiri amapanga ma documents abodza kumatumiza ku malawi inuyo mukumbukira nthawi inakenso ndi mr handsome tinapanga kususutako nkhani ngatinso yomweyinso ya wina wake atapanga ma, uh, ma documents abodza kunena kuti ndapanga divorce atapanga anangopita pa google paja ndikukapanga kukadownloada machani ma documents sindunena kuti ma documents a- a- awawa anali achoncho komano ndinamva kuti anapangitsa ku malawi wina sama wina amadziwa wina samadziwa so make sure ziziyenda choncho otherwise it's so sad kunena kuti munthu wagwira ntchito yotopetsa kufukatira kulera kusamala matenda atu si kwa masewera atu guys umadzuka malo osayenera kudzuka, umapanga program ya mankhwala uli ngati mwana kuti akudwala azikuwuzani kuti mwanayu muzimpatsa every 4 hours mankhwala ukuyenera kudzuka kaya ndi ma 2 ukuyenera kudzuka kupanga set up alarm kuti utani u- umu- umpatse mankhwala mwana uti kaya nthawi yanji ukuyenera kupanga zimenezo so ndi ntchito yotopetsa kwambiri ndi ntchito yayikulu kwambiri kulera matenda si ntchito ya panopo ya pang'ono iyayi mwaona mapeto ake ndikukapezeka kuti walandira chitozo it's very very painful guys so painful so painful on top of that ukulerabe makolo be a munthu sizinayende And zonsezi, zonsezitu izi izi tikunena apapazi kuti kaya it's so painful. Zonsezi zinakapangidwa avoid. Unakakhala kuti matimu awiri analigonjerana, matimu awiri anali ndi alangizi abwino abwino. Zonsezi zinakapangidwa avoid. Chifukwa, it was just a matter of kuti Clement, Clementina abwere adzaike nkhata. Just that. That short. That short word ndimene yapangitsa zonsezi kuti zioneke kuti sizinayende bwino zamene zapangitsa kuti even mtembo wa malemu esau uzipepuka that short anthu awiri kungokhala pasi kapena ma- magulu awiri kungokhala pasi ndikukambirana anthu anzeru zawo fukwatu munalitu anthu azelu zawotu anthu amene ena mwene mmapanga respect mmawapatsa ulemu ndithu kuti ah, wakuti wakuti anali mmenemo anali mmenemo koma sanatani sanaganize kunena kuti kodi zikhale bwanji and izizi ndikuuzeni chimene chimachitika koyambirira munthu ukamapanga uh, ukamapanga zinthu ukamanyanyala muja umangoganiza za iweyo ukamanyanyala kaya ukamanyoza umangoganiza za iweyo bola kwa iweyo zatani zakuyendera but end result yake imadzakhala yayikulu chifukwa choti zimapanga impact anthu ambiri zimene zijazo koyambirirako mmene mwina amauzana kuti pa- suli pa program mwina suli pakuti pakuti mwina sumatero guys ndi zinthu zimaoneka kuti ayi atu- a- ndibwera ine ndi- ndidzangobwera chabwino ndidzangotere zimaoneka za za choncho that small thing ah it's okay zakhalira komano zikatuluka mmegata apa mmene zachitikiramo ndimene mwaona anthu ambiri kunyozana kuma kuma social media mu ena ali ndi umboni ena ena ali ndi izi ena ali ndi izi ena ali ndi izi zambirimbiri Ife zina nazidziwa kalekale guys nisakunamizeni pali zinthu zambiri zimene nimadziwa zambiri komano ulemu umene ninali nawo ku- pa Esau Kanyenda ndi umene nnaona kuti aa izi tisatulutse za ma documents nadziwa kalekale zoti anthu akufuna kutengerana ku khoti kutele eh, zimakata zupita ku home office zupita zonsezo ndimadziwa komano anthu amangoti conex ndi wamabodza achani ndi, ndi nthawi yangaso naneso ndi, ndi anthunso ndimaperekaso ulemuso ndine munthunso naneso nnakangoti ndapangira nthawi imeneyoyo kuyambotulutsa zimenezozo zinakakhala even worse apanopa chifukwa choti Anthu anakamapita ku maliro akudziwa kale kuti eh kuli mpungwepungwe. Akudziwa kale kuti ukuku anthu amapangirana amafuna amadulirana zimasamani. Eh anthu amapanga akudziwa kale. Koma we didn't want to do that. We kept quiet. Hmm? April so I don't know I don't know ineyo kwa ineyo sindu sindingapange blame mg2 sindingapange blame mg1 ayi koma alangizi anthu awawo amalira anthu awawo amalira koma alangizi awo azilangizi awo amene amakhala mu komiti ndi anthu oyipa kwambiri anthu opanda nzeru anthu opanda nzeru anthu opanda chikondi anthu osadziwa opanda vision yonena kuti kodi zimene tikupangazi zitithandiza chani zikhale bwanji kutsogoloko chifukwa panakakhala dongosolo Kuy- ku Malawi mwina zinakakhala zoveka kunena kuti ah ndi acp ya iyi sungatchule dala za mg2 komano zinakakhala bwino anakatchula kuti wakuti wakuti abwere adzaike nkhata anthu ndi kumakambirana kuti kodi amenewa ndiye ndani amenewa ndiye ndani A- a- a- awa ndi ndani amenewa Sa- sanapatse title-wa ndi ndani eh? anakakhala akukambirana it's okay azikambirana zimene zichazo munthube walandirabe kaulemu kakebe kusiyana ndi kuti angokupangiratu sideline chonsecho kunagwira ntchito yayi- yayikulukulu ku- kumbuyoko ntchito yotopetsa hmm, guys it's hard and mwina ngati as I said kunena kuti mawu amene ndinamvako ineyo kumandako munthu akulira anali a a mg2 namva kulira ndithu mawu pa mtunda enawo amangosisima he, he, kusisima komano mawu amene namva kuti mayi kalanga ine he, he, anali mg2 kulira kumeneko mwina kunali konena kuti after all what i've done to this man is it what i can get hmm? is it what i can get mwina nkukulira kumeneko mwina nkulirabe kuti panali chikondi chenicheni yeah ah thank you eh so mwina nkulira kumenekoko sindingadziwe komano munthu analira i don't know ena mwaona mwina chithunzi changa akumwetulira guys ndi maliro nthawi zina umamwetulira usakudziwa mutu wako usakuyenda zimatheka zimenezo olo kumwetulira kwa chisoni kulipo koma azimayi ndikuwuzeni fika kunoko kuli mabanja ambiri achonchi kunoko mabanja alipo ambirimbiri achoncho mabanja anthu oti mukhalira limodzi chanchani kunoko kuli mabanja ndithu ambirimbiri oti anthu aja sanathane ilili ndi phunziro lalikulu ngati munthu safuna kusayina mapepala a divorce mumuuze kuti "Ah, nde pitani komweko pitani komweko hmm? komano ineyo as i said ah guys sakunamizeni sakunamizeni posatchula dzinapo ndi pana- sipanandikomere ndizibwereza bwereza si ah pamenepo sipanayenda bwino upangira kuti ah, anthu amene anapanga zimenezo amadziwa zonena kuti munthuyu anamwalira m'manja mwawo of course mmene anthu amamwali mmene esau amamwalira akazi onse awiri ali pati ali pamenepo ndapanga post chithunzi O, akazi onse awiri akukapangana sister sister sister sister chani chani chani zonsezo zinali pati zinali pamenepo amacheza anthu as i said they were so close akamapita esau akamapita kukaonana amapita limodzi ndi mkazi mg2 sindikudziwa kaya amalowa m'nyumba kaya samalowa chani chani chani komano mg1 akapita kwa mg2 amalowa m'nyumba amakhala limodzi pa mpando kumene kuja chithunzi chimene tapo- taposita chija ndi kunyumba kwa mg2 hmm? esau atakhala pamene paja selfie koma imfa imfa ndimene yadanitsa anthu awawa and i can't see them coming together again but choti ine ndiyankhule panopa pa live ndikufuna kuti anthu awawa they have to come back together again for sake of uh, thupi la esau taika maliro sitinamalize pamene paja pafunika chiliza pafunika chiliza chiliza chimene chocho chofunika anthu awawa agwirane manja agwirane manja kunena kuti okay ine tina- tinapanga share ma memories mwakuti mwakuti winanso nayenso anapanganso choncho okay tiyeni chiliza chikhala bwanji budget ikhala mwakuti mwakuti okay and uh, on top of that sikuti ndikunenera kuti chanchani chanchani bambo a esau ndi akulu bambo a esau ndi akulu mphamvu sikuti ali nazo zoti bwanji Chinachake chitati chachitika lero, anthu awawa afunanakaye chifukwa anthu mukunena kale kuti iyayi MG2 sanakwatire sanakwatirane ndi Esau. MG2 ngati sanakwatirane ndi Esau, ngati kuti silinali banja lovomerezeka, how can she handle maliro a bambo ake a Esau zitati zachitika? Chifukwa tu imfa nde ilipo. Za imfa tizikamba guys osatiso tizinyengelelanaso imfa iliko aliyese adzamwalila ndithu ine tatu ndi ndikhoza kumwalilaso hmm? hmm? ikhoza akhozaso pangaso pame pachapo um, zitati zangoti zachitika tatata zachitika hmm? zitati zachitika singati apanga bwanji handle maliro onena kuti si apongozi ake as anthu mukuyankhulira onena kuti sanakwatirane naye panalibepo marriage certificate panalibepo zakuti apanga bwanji handle atati a- amwalira lero ndiye mgwirizano ukufunika chifukwa uyu mg1 awawa ndi apongozi ake enieni nanga si mwamuna wamwalira m- ujeni marriage certificate ilipo ili intact asanapange divorce ndi apongozi ake enieni if anything akuyenera kukhala ndi full responsibility pamenepo komanso ana akuyenera mapita kaona agogo awo ndiye sindikudziwa kuti agwirizana zotani kaya asamuka apita ku ujeni apita kwa, kwa mg1 kaya uyu mg2 apitiriza wasungabe i don't know koma mgwirizano ukufunika apo bii mg2 sazipita ntchito azikayang'anira makolo ero ndiye mwachidule mwina ndi maganizo anga ndingangonena choncho anthu m'mabanjamo kumauza amuna anuwo marriage certificate munakwatirapo eh marriage certificate ili kuti ilipo okay tiyeni tizikhalani tiyeni nafeso tipange wotani ukwati woyera simwati marriage certificate tiye tipangeni ukwati woyera fika ukwati woyera Sungapange ukwati uwiri woyera ngati palibe marriage certificate. Ngati palibe divorce certificate ya kwina kuja. Akukanira. Akukanira. So, zinthu zovuta. Especially so kunena kuti nanga sikwa MG2 ku kunalibekoso mwanaso. Nde inali nkhani yovuta kutsutsana naye kwake kunena kuti ah sopano ngati mukuti ana azikaona pamene pagona bambo awo pafupi nanga wangayo pamenepo fwa anaka- unakakhala mwana unakakhala kuti nanga wangayo mukuona ngati aziyenda mtunda koma kunalibeko mwana linali banja komano losavomerezeka etu guys nkhani yake mwachidule ndi mmenemo ngati ndayiwalapo kanthu tiye tikumbutsaneni komano as the way things are kaya ngati kukhalanso kusumilana ndi zina zotero tizikupatsirani pa nkha- nkhani iyi sinathe yayi nkhani iyi sinathe thupi la esau lapita komano nkhani ikupitirira ikupitirira ndikukhulupirira kukhala zibaluwa zina ndi zina zimakalata chifukwa kuli mphekesera zikuzungulira kuli zinthu kuli zambiri etu zikuzunguliratu komanso ndikupempheni anthu mu comment section patsanani ulemu maliro siyanu anthu mwatukwanizana anthu mukutukwanizana anthu mukupitilira chimene timapanga ifeyo content creators timabweretsa topic tikabweretsa topic ija it's up to you kupanga comment kapenayi koma sitimapanga force munthu kupanga comment kapenayi ndiye ngati mwabwera ndi comment yanu yonyoza sikuti nkhani ikukhala kuti Konnex anati, Ayi. Anthu atenga comment yanu ija ndikuyipanga file kunena kuti munanena zakuti zakuti pa live ya Konnex. Ine sizondikhudza. I can't control you. Ndiye ma, mapeji mumuli zambirimbiri zimene anthu mukulemba mukutere mukuyankhulana zakuti eh mwakuti zinthu zina zopanda umboni. Ine zimene ndayankhula apapa zonse za umboni.

It's uh, one minute amene muku muli ndi funso kunena kuti nanga pakuti zinayenda bwanji ndikuyankheni ngati ndikupadziwa that is amene ali ndi funso abweretse apapa one minute ndisanatuluke pano kuti nanga pakuti panayenda bwanji ndikuwuzani unena kuti apa pamenepo panayenda mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti ngati ndikudziwa alipo ali ndi funso ndikudikirira lembani funso lanulo m'munsimu kuti nanga timamva zakuti zakuti zinayenda bwanji ndikuwuzeni za divorce ndakuwuzani zoti aliyense pakati pa awiri Esau ndi amuna ake onse anapanga move on e, e, screenshot iyo ya mg1 analemba kuti chani mg 1 yo screenshot yo analemba kuti chani screenshot yo analemba kuti chani mg 1 ndiye mutiuze ehe elizabeth mg 1 anale- analemba kuti chani ati chinatembenuzitsa pepala nchiyani pepala lake liti chinapangitsa kunena kuti anthu a- a- a- a- akuchi- a- mg1 asayendetse maliro ayendetse mg2 zimene chinapangitsa ndi uh, lack of uh, uphungu umene anthu amene a- amayifuna amayika mu komiti uphungu wa anthu amene anali mu komiti chifukwa ine sindinganene kuti wolakwa ndi mg1 kusampanga consult mg1 ine nakakhala nzake ndinakamuza kuti ase zimene ukuchitazi uzayikapo azakowa uwayikepo azakowa paja aka- akadwala kwambiri mamunayu umamuimbira foni kuti a kuno adwala kwambiri bwerani mudzatani mudzaone tsopano apa ndi pamaliro mupange mpanga chakuti chakuti mpange include pangani include chakuti koma ndinamva kuti pa program panalibepo so you can see there uphungu unapangitsa unena kuti zinthu zitembenuke zinthu izi zinakakhala kuti amapangana consult chani chani chani zinakayenda mmene anu akewo pa chi- pa- pa- pa chisista chawocho pa mg1 ndi mg2 amagwirizirana zinakayendanso chimodzimodzi ef ati tili kumastand ife some things are better not to say anything we watch listen and don't judge yes we don't judge okay chimenecho ef so ineyo guys uphungu ati what if anauzidwa koma sanamve okay iyoyo ndi njira ina ngati mg2 anauzidwa unena kuti apange include ana uh, mg1 Ati ndiye kumenekoko ndiye tikunenako kuti kusava kwa MG2 ndiye kuti ngati malingana ndi funso lanuli sindikunena kuti MG2 ndi osava koma ngati anauzidwa kunena kuti ndi mmene zililimo tiyeni tipangeni include awawa iye uja ndikukana ndiye kuti pamenepopo ndiye kusava ndiye apapa ndiye kuti wava nkhwangwa ili muchani ili mmutu mwaona nayenso MG1 Ngati anauzidwa kuti iyayi mmene zililimu tiyeni timuloleni MG2 adzaike nkhata, kungomutchula dzina chabe, adzaike nkhata, uja ndi kukana, kumeko ndiye kuipa mtima. Kuipa mtima poganizira kuti mzakeyo ndi amene analera mamuna amene wakhala naye zaka zambirimbiri zosawerengeka. Eetu! Ndikhulupirira kuti ndafotokoza bwino chifukwa anthu mulibenso mafunso. Mafunso akutherani, mulibe mafunso. Ndiye kuti ndikhoza kumapita. Ah, pakakhala zina nzina tizikumana ma ma comment section mu kapena pa live inanso imene tipange. Osayiwala guys kupanga follow uh, Conex Banda Mr. Uh, Conex Mr. Tonan Tonan. That's my new page. Conex Mr. Tonan Tonan. Kunoko ndikongodutsira chabe kunoko. Koma page ino- chifukwa hii page manager is not uh, matured yet. silingalowe live mpakana pathe masiku 60 so silingalowe live kwa Conex Mr Tonan Tonan chifukwa chake ndili kunoko kulowa live kunoko ndiye osayiwala kupanga follow Conex Mr Tonan Tonan okay uh, funso lomaliza akuti chani uyu ati awachotse kwa abambowo apite kwa azukulu awo Izo nzoti akambirana, chifukwa chake ndimakuwuzani kuti anthuwo agwirizane, akambirane, akhazikike bwinobwino. Komanso pali aku, aku, pali ana, pali ananso abambo, sikuti Esau ndi womaliza. Ayi, kuli ana enanso amenewo akhoza kupanganso chisankhonso. Kaya atenga azikakhala nawo m'manyumba mwawo, kaya zikhala bwanji, ali ndi ana enanso onena kuti nawonso akhoza kufunanso kuti mwina amupumu- a- a- amupumitseko MG2. ehe etu nkhani yake ndimene koma sindingapangire chochita kuti apite kuti atani ayi zili kwa iwowo kuona kuti apanga bwanji pachi pachisister chawo pachi pachilamu pawo aona kuti apanga bwanji etu ndikatero guys Nditsazike apa zikuoneka kuti mafunso atha ndafotokoza chilichonse I think mwachiveveve mafunso amene munali nawo uh, nkhawa zonse zimene munali nazo uh, ndazikamba ndithu koma muziva zinthu zinanzina zongofuna kuyipitsana zofuna kutani muzimva ndithu zizituluka ndithu zimenezozo musazitengere ndi zina mwa zimene zimapangitsa kuti anthu adane ehe etu zikomo kwambiri mwakoma nonse bye bye akuti god is faithful uh, bambo akhala bwino tina will be fine and uh, ana also will be fine Ehe. so i don't know statement ya de, uh, Depsy ma diamond kuti akutanthauza kuti bambo akhala bwino kusonyeza kuti mwina sakupeza bwino weniweni komano kukhala bwinonso kaya kukhoza kupezeka kuti akhala bwinonso kunyumba komwe kwa- kwatinako kwa MG2ko akhalabe bwinobwinobe uh, komanso anaso will be fine ndiye kuti anawonso will be fine kunena kuti ukukonso akhalanso bwinobwinonso ndiye I don't know kuti tipange bwanji ife tili mbali ya mg2 ya mm, aliyense ali ndi mbali yake sindingakuletseni kuti mukhale kutiko ineyo komano kwa anthu amene andimvetsera ndafotokoza pakatikati pa nkhani sinafune nditenge kuti mbali yawo kuti wakuti ndi olakwa wakuti ndi wafika zinthuzo zinayamba bwinobwino koma zinapezeka kuti mkatikati zaonongeka then kenaka zaonongetsa chilichonse kenaka zanyozetsa thupi la malemu mwakoma nonse bye bye